takulandirani pano pa lahiri ktv pamene timakupasirani mapulogramu osiyanasiyana chomwe tingakupempheni musasiyire panjira audioyi imvereni mpaka kumapeto komanso osayiwala kupanga like share komanso subscribe kwa alendo nonse pano pa lahiri ktv kuchimake kwa nkhani mwachidule tingangonena kuti achewa okhaokha titero kuti kunali achewa okhaokha ndi achewa achewa ambiri ndi oyipa mitima ochepa ndi ab- abwino ndi ochepa koma ambiri achewa ndi oyipa Eh, ndi chifukwa chake apanga zimenezo kuzolowera zija amachita kugule zija zomadzola manyi nkumavala gule ehe zimene apanganso ku state house kuja eyetu masiku angapo apitawo kunamveka nkhani nkhani yokhudza ndi ku state house kuti ndithu anthu amene anali kumeneko makamaka ndithu amene amatumikira chipani cha malawi congress party tikudziwa kuti ambiri ku state house kuti kukakhala zoona kuti kuli mtsogoleri kumeneko kumakhala anthu osiyanasiyana ogwira ntchito zosiyanasiyana kaya madriver makuki ndi ena otero kaya a garden ndi anthu amenewo zimamveka ndithu kuti amaononga zinthu za ku state house kunali kuphwanya kwa magalasi ndikuti kudula mitengo kupha nyama kumeneko a Kamlepo Kalua anabwera ndithu kuzayankhula nkhani imene kuchenjeza anthu amenewa otsatira a chipani cha malawi congress party maka ndithu otumikira chipani cha malawi congress party ndeno kwabwera umboni maka ndithu kuoneka nyumba imene anthu amene anayipisa tati tioneni ka video kamene kakuonetsa zimene zikumachitika ndithu tipitirire ndi nkhani yathu guys mwina mmamva kuti anthu awawa anafika pomatenga mpaka kutenga bibi kupaka m'khoma si zabodza ya this is true bibi yake ndi imeneyi apaka khoma lina lililonse madeni akunoko tayenda madeni onse tapeza kuti madeni awonongedwa koopsa ndipo kunoko ngakhale madzi akuyenda pena paliponse aphasula china chilichonse mamita amadzi onse achosachosa chabwino taonatu pamenepo mmene zakhalira mmene akufotokozera makosana amene apita kukapanga inspect nyumbazo akuchitira ndithu umboni kuti anthu amatenga ndithu zinthu za ku toilet kumapaka chipupa zimene titha kunena zoti ndikusowa ndithu kwa umunthu chifukwa ngati anthu mukusamuka nyumba palibe chifukwa choti mukapange chipongwe after all nyumba imeneyo ndi ya boma si ya munthu yayi ndi ya dziko la malawi inuyo musanakhalemo munalinso anthu ena kodi anthu ena amene ankachoka anakhala zoti anapanga zinthu ngati zimenezo inu munakamva bwanji makosana tiziuzana zikunapa umunthu nthawi zina ndithu umafunikira ngati ndithu mukuchoka nyumba ya boma amene amatumikira nde kuti asintha ntchito nde kuti achoka maudindo amene anali palibe chifukwa choti mukapange chipongwe chifukwa maintenance ya nyumba zimenezo zimaproperty zimene zinaphwanyidwazo maintenance yake ni ndalama zonena kuti zichoka ndi thu- thumba la malawi ndoti iwo amene aonongawo plasiso ine amene ndikuyankhulane ndi ena onse asonkha limodzilimodzi ndimene ndithu akagwiritse ntchito kukonza zimenezozo zinthu zonena kuti zinakatha kupeweka ndithu makosana amene achita zimenezi aonesa ndithu mtima wa unpatriotic kusakonda dziko mmene panopa dziko likupangira struggle kaziika chonchoso ndalama zina mmalo moti ndalama zimenezo zoti akapange maintenance fandati tikamamva ndithu mmene akufotokozera anthu kuphatizaponso mmene anayankhulira a Kamlepo Kalua

They are taking everything, shit bed, curtains. They are taking them, they are stealing them. We, wa, we will get them all, no matter where you are going to hide them. chabwino tamva penepo mmene akuyankhulira a Kamlepo Kalua kusimikeza kunena kuti kumeneko ku state house anthu ndithu anachita zinthu zosalongosoka kumenekotu kwakha azitsogoleri osiyanasiyana kunakhala ndithu a dr bakili muluzi kumeneko ndithu anagwira ntchito bwinobwino ndi kutulukapo panalibe vuto lina lililonse anthu onse amene amagwira ntchito kumeneko anatuluka bwinobwino pozindikira kuti ndi property ya dziko si ya munthu yayi si ya chipani kapena kuti mukupanga chipongwe chipani mukupanga chipongwe dziko kunalowa ndithu kumeneko a bingu wa mutharika anagwira ntchito mpaka pamene amatisiya may his soul rest in peace kunalibe ndithu nkhani ina iliyonse imene amveka kuti anthu amene amagwira ntchito kumeneko popanga transition kuti kunachitika chipongwe china chonse sizinatheke mpaka ndithu kunalowa dr joyce banda kumeneko analamulira mpaka nthawi inatha anthu onse amene analembedwa under utsogoleri wawo kunalibe chipongwe china chonse chimene anachita anabweranso a chipani cha democratic progressive party motsogozedwa ndi arthur peter mutharika analamulira ndithu bwinobwino mpaka kuzafika nthawi yoti analuza pa zisankho zimene zinachitika mu chaka cha 2020 kutsata bwino kumeneko ndithu anthu amene amagwira ntchito kumeneko anachoka bwinobwino china chonse anachisiya bwinobwino pozindikira kuti zimenezi ndithu ndi property ya dziko sikunamveke kuti anthu aba masupuni kaya anthu apanga chani zimenezo sizinamveke china chonse anachisiya bwinobwino ndi kubwera no awa akongeresiwa makosana akongeresi apa pandekha kuti sanathandize dziko kunena zoona umenewo ndithu ni mzimu wa umphawi mphawi choncho e sizifunikira kumapanga chonchi tikakumbukira ndithu mbuyomo joseph nkasa anayimba nyimbo kunena zoti osamachitapo chipongwe posamuka kumatenga ndithu mwambi wa ntchentche kuti m'mbuyo moyo mtsogolonso moyo chifukwa mukapanga chipongwe tsiku linake ndithu kudzafunika kubwerera komano mmene awachitira chonchi kodi anthu angaperekenso chikhulupiriro ku chipani cha malawi congress party mmene achitira chonchi anthu amene akugwira ntchito kumeneko zimene zikusonyeza kuti even leadership yawo ndiye kuti ndiyosalongosoka chifukwa ngati mz- anthu amene akugwira ntchito komwe akupanga zimenezizi zikupereka chithunzithunzi chotani nanga ndi zima damages angati amene ndithu anthu amenewa aononga popeza zoti anthu timangodziwa ndithu mwina zinthu zochepa komano ndoti kuli zinthu zambiri zimene zaonongeka zoti mwina zikayamba kufufuzidwa tidziwa ndithu kuti anthu amenewa anaononga ndithu zambiri mwachitsanzo pompano ndithu tinamva kuti kunaonongedwa ndalama yoposa 3 chakuti trillion m'miyezi itatu yokha kusonyeza kuti ndi zinthu zambiri ndithu zimene anaononga anthu amenewa chonchi anthu angakhalenso ndi chikhulupiriro ndi chipani cha malawi congress party mwaonongatu chipani kunena zona mwaononga ndithu mbiri yanu kalenkale anthu ankanena zona kuti chipani cha malawi congress party chinali cha nkhanza chinkapanga izi chinkapanga izi nawo anthu anakupasani mwayi munavotedwa ndithu mu chaka cha 2020 under tonse government ndikulowa mboma pa nthawi imeneyi anthu ndithu amene adzikapanga zinthu za discipline kuonesa ndithu kusintha kuti congress imene inaliko yakale ndi iyi ndi yosiyana komano the way imene mwapangira zinthu even imene mwamalizira zinthu zichita kuoneseratu kuti you are not patriotic ngakhale kuti a doctor lazarus chakwera amakhala akuyankhula nthawi ndi nthawi kunena kuti amalawi amalimbikisa maka amalawi kuti akhale patriotic komano ndi mmene agwirira ntchito zikuoneka zoona kuti they are not patriotic samakonda ndithu dziko kuphatikizapo ndithu anthu amene amakuthandizira kutsogolera dziko la malawi muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tinaona zoti umboni ndithu wayamba kutuluka kuti ku state house kunaonongedwa ndithu makamaka mmene taonera mukavidiyo kamene kajambulidwa amalawi pamene tili kumapeto pa pologalamu yathuyi tapangani like share komanso subscribe kuti zinthu zambiri zikupezani mosavuta